igbo bụ igbo ekene m unu o nwere ihe dị ezigbote mkpa m chọrọ ikwu n'ọta ntị ọ dịkwa ee ị bụ onye nne ị bụ onye nna nwa gị nnọọ gụọ nwa nnọọ akwụkwọ gụchaa secondary school dee nke ahụ a na-akpọbu waec kedu ihe ọzọ kedu ebe ọzọ na kedu ihe ọzọ o kwesịrị achọrọ m ikwute ụzọ ihe atọ ụzọ ihe atọ ị bụ onye nne ma ọ bụ onye nna kwesịrị ịgba mbọ fụ na nwa gị lebara anya n'ime ya na mbụ ịga mahadum na mbụ ịga mahadum ọ bụrụ na ego dị na nwa gị bụkwanụ onye nwere ụbụrụ onye nwere ike ịgụ akwụkwọ ịga mahadum ihe izizi ma ọ bụ ihe mbụ nwere ike e nwere ike ime a sị na ekwu ụzọ ihe atọ nke mbụ nwa gị a nwere ike sị na ya chọrọ ịga mahadum gaa gụọ akwụkwọ dịka ụmụaka ibe ọzọ dịkwa mkpa ọfụma bụ ka o jee mụọ ahịa ka o jee gbaa bọyị mụọ ahịa ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ịmụ ahịa dị ezigbote mkpa na mbụ a na-asị na ịmụ ahịa bụ ihe ụmụ nwoke ugbu a mụnwa na-agwa gị ebilivụrụ m na ụmụ nwaanyị nwere ikekwa jee mụọ ahịa so ịmụ ahịa bụ dịka ihe a na-akpọ ịgba bọyị otu afọ afọ abụọ afọ atọ afọ anọ na ise mana ọ na-awụkama from afọ anọ to afọ isii ịzụ ahịa ahụ ịgba bọị dị ezigbote nnọọ mkpa ihe ọzọ nwa gị nwere ike ime bụ ka o jee mụọ aka ọrụ gịnị ka m kwuru ka o jee mụọ aka ọrụ ntị ọ dịkwa na ịmụ aka ọrụ dịsi iche iche o nwere ọtụtụ aka ọrụ nwere ike ime mmadụ ọ bụrụ mmadụ nwere ike ime nwoke nwere ike ime nwaanyị ọ kwụrụ n'ụkwụ ya nye family ya nri baa uru na the society in the future ị fụrụ ụzọ ihe atọ a ị mụọ nwa nwa gị gụchaa secondary school gbaa mbọ make sure na nwa gị nọ n'ụzọ ihe atọ a either na ọ gawara mahadum jee gụọ akwụkwọ ma ọ bụ na ọ gawara ịzụ ahịa ma ọ bụ gịnị na ọ gara ịmụ aka ọrụ ụzọ ihe atọ dị ezigbote mkpa ị kwesịrị ịgba mbọ dịka onye nne ma ọ bụ onye nna iji fụ na nwa gị nọ n'ụzọ ziri ezi ọtụtụ mgbe anyị afụ na ụmụazị pụtara secondary school o nweghị ihe ebe ha chedoro iru ihe ha na-achọ bụ ego ego gịnị ka ha na-achọ ego gịnị ka ha na-achọ ị makwa na akwụkwọ nsọ kwuru na ọ bụ i gosi chineke ihe ị na-eme o wee gozie gị ya kpatara o kwesịrị mmadụ kwesịrị ịgba mbọ họrọ nke ọ chọrọ ime emechaa a ma akọwa ụzọ ihe atọ n'ebe doro anya ụzọ ihe atọ m kwuru a ma akọwasịa ha n'ebe doro anya na vidio m ndị nke ọzọ na-abịanị mana o nwere ihe dịkachizi mkpa m chọrọ ka i mee ị fụrụ ozi a achọrọ m ka ị tụsaa ya o nwere onye ọ ga-abara uru o nwere onye nne ma ọ bụ onye nna ma ọ nwatakịrị chọrọ ide waec ọ ga-abara uru